Rocephin na-agba taa kedu ihe ọ bụ Ampiclox na-aṅụ taa kedu ihe ọ bụ o wee ruo mgbe mụ na gị na-agbaga refine dogoyaro ka ọ dị na tablet dị na liquid e were baịbụl bịa na library onye ochie nwee breast lump ọ ga-ewere 50,000 wepụ ya n'oge a gwa gị na book of Deuteronomy kwuru na ebe onye ọzọ jere daa na ya nwa ga-eje mee gịnị Tony onye e riri eri onye e riri eri ebe onye Russia jere daa ka onye isi ojii ya-eje mee gịnị iri ebe onye Amerịka jere daa ka onye bi na mgbọ ya-eje mee gịnị iri isi adị onye ahụ mma mba isi adị ya mma mba o nwere ihe Chineke ga-emere anyị kọrọ anyị eziokwu chineke gọziri ụwa niile ngwa sọsọ ihe kọrọ anyị ebe a bụ ihe mmadụ ji ụbụrụ ha mee na united states ihe ndị mmadụ ji ụbụrụ ha mee na london ihe ndị mmadụ ji ụbụrụ ha mee na dubai ndị mmadụ ga-eme ebe a bifo bido rụwa ọrụ ọ nya ka anyị ji sị na through this omenala bụ ụzọ eziokwu anyị ga-generate ndị ga-edozi obodo a afụfụ abụrụ nri ndị Igbo yizi afụfụ dịka akwa anyị yizi afụfụ dịka uwe anyị yizi afụfụ dịka uwe ha gwara anyị sị anyị ha mere ka anyị mara na ụwa chọrọ imebi okwu eziokwu ha mere ka anyị mara na ụwa chọrọ imebi ọ bụ eziokwu gị na ha onye ka agba ezigbo moto gị na ha onye ka agba ezigbo moto ụmụaka anyị a kịta ị fụla ebe a kịta ka e kwesị ịcatch ha young science and technology ihe ndị be anyị ndị gboo ji biri bụ gịnị science and gịnị technology tupu nwa onye ọcha abịa ndị nna anyị egwuga ana gwuta ụrịa were ụrịa kpụọ ite ha ji esi nri okwu eziokwu tupu nwa onye ọcha abịa ndị nna anyị fụsịrị ọfịa niile nọ n'ụwa wee fụ ukwu nkwụ sị na nke a bụ nkwụ weta mkpụrụ ya process ya wepụta mmanụ nri wepụta oguru okwu eziokwu ọkwa mmanụ nri a nyere millions of people ọrụ till date ndị nna anyị fụcha ukwu osisi nọ n'enu ụwa wee sị na nke a bụ ọla a na-eri ya bụ ọla eri till today ọkwa eziokwu ihe a bụ akọ na uche sayensị and gịnị teknọlọji kịta o nwere ihe mụ na gị chọpụtanwụ o nwere ihe mụ na gị chọpụtanwụ maka na a nafụla anyị vision a nafụla onye igbo gịnị vision anyị sị n'ike niile a ga-ada mba anyị bịara imebi ike ahụ ka anyị mara na nsogbu anyị nwere bụ gọọmenti na nsogbu anyị nwere bụ gịnị gọọmenti enweghị onye kechiri akara aka gị onye kechiri akara aka onye ọbụla bụ gịnị gọọmenti gị nwa na-asị na i ji ego ị ga-ebunwu this lexus car by 7 o'clock bido agbajewe igbo ukwu n'abalị kịta ị ga-emenwu ya Because of gịnị? Kidnapper. Because of gịnị? Ị nụnụgo na kidnapper kidnapụrụ onye wheelbarrow. Kidnapper na-ebu ndị ahịa mgbugharị. Ọ bụ sọ gị nwa na-asị na Jizọs enyela gị.